Ch'est colau un'annu dae s'alluvione chi aiat carau sa Sardigna de mesu fachende dechenobe mortos e dannos mannos pro belle setichentos milliones de euro. In pacas oras fit pròghia s'abba chi costumat a fàghere in una paja 'e meses, mudande sa geografia de sos territòrios e fachende disacatos in sas biddas. Domos allagadas, aziendas e caminos ispèrdios, est istau comente a torrare in palas de chimbant'annos, in unu territòriu chi no est tzertu mentovau pro sas infraestruturas de sas prus modernas. A pustis de sas bìsitas de ministros e funtzionàrios de s'Istadu in sas primas dies s'est firmau totu. Eris sa Regione at contau su dinare chi mancat, batoschentos setantabàtoro milliones de euro. Est a nàrrere un'annu colau de badas, chentza pònnere in sicuresa biddas e caminos. Si pro mala sorte diat tocare diat torrare a capitare una temporada che e a cussa de s'annu passau, sos territòrios dian èssere chentza amparu 'e nudda, ca su pacu chi bi fit ch'est istau ispèrdiu pròpriu s'annu passau. An torrau a fravicare carchi ponte e carchi caminu, chin su pacu dinari a disponimentu, ma s'ite fàchere, est galu meda. Fachimus un'esèmpiu, sa galleria de Mughina, in Nùgoro, blocada dae unu muru de abba e ludru in s'ìnteri de s'alluvione, est galu gai chi aperit e tancat a secunda de su tempus malu. Unu sìmbulu de su pacu contipizu de su guvernu e de sa Regione pro chistiones chi imbetzes diant a dèpere èssere su primu pensamentu de chie nos guvernat. Si sos mortos sun istaos pacos in s'interi de s'alluvione, est pro more de unu pore de eroes mudos chi in cussas oras de disacatu ant pessau petzi a sa securesa de chie fit in dificultade. Eroes de cada die, non petzi ca bestian sa divisa de sas fortzas de s'ordine, de sos pompieris, de su chentu e decheoto, de assotzios de volontariau, ma pro isseperu morale, pro su bene de chie nd'at bisonzu. In cussas oras tràgicas finin medas sos òmines de sas istitutziones, ma finas sèmplices tzitadinos chi an fatu s'impossìbile pro gherrare contra sa fùria de s'abba. Òmines e fèminas chi an a èssere mentovaos in s'istòria de sa Sardigna. No est possìbile a los ammentare totus. Si nde mentovat unu pro los ammentare totu cantos, Luca Tanzi, Sovrintendente capu de sa Politzia de Istadu, mortu in servìtziu iscortande, chin àteros collegas, un'ambulàntzia a s'ispidale de Nùgoro. Su ponte de Oloè, in su caminu dae Uliana a Durgali, ch'at irgurtiu su mezu de servìtziu, cajonande sa morte de Tanzi e ferinde sos collegas. Pro l'ammentare, oje, in sa crèsia de su Sacro Cuore de Nùgoro ant nau una missa in sufràgiu, presentes sas autoridades civiles, militares e religiosas de Nùgoro. Presentes finas sos familiares de Luca Tanzi, sos collegas, sos amicos. Sa missa l'at nada Mussennor Mosè Marcia, unu mamentu de commotzione in s'ammentu de chie at sacrificadu sa vida sua pro cussa de sa colletividade. B'est su perìculu chi s'aggiornamentu de sas mapas de sa banca datos fatu de s'Unione Europea facat dannu mannu a su cumpartu agropastorale, mudande pro semper sa geografia agrìcula de Sardigna. S'aggiornamentu est istau fatu in su duamiza e trechi pro àere unu cuadru cumpletu pro assignare sos contributos de sa polìtica agrìcula europea. A dare s'allarme est sa coldiretti regionale, custu manzanu, in Nùgoro. Su presidente Battista Cualbu e su diretore Luca Saba, paris a su diretivu de Nùgoro e a una paja de tècnicos, ana faveddau de su problema e ana pediu a sa Regione e a sos parlamentares sardos de traballare ànimu e pare pro varare una leze natzionale chi pichet in cunsideru s'ispecificidade sarda. S'ùrtimu agiornamentu fatu dae Agea pro mèdiu de sas ripresas aèreas, difatis, at aumentau de duchentosetantabato miza ètaros sos padentes e minimau sos ètaros a pàsculu arborau suta su cale paschen sas bèstias. Secundu sos critèrios novos, si cunsiderat sa mannària de sas chimas de sos àrbores e non su terrinu suta. Su resurtau est chi in sas dimandas pro àere sos fundos de sa pac, Sas percentuales de terrinu a padente e pro pàschere sunu a s'imbesse, chin unu dannu de prus de chentu chimbanta milliones de euro pro su pianu in vigore e pro sos annos imbenientes. Sa Coldiretti pedit una leze ube si cussideren sas ispecificidades de su setore in Sardigna, finas ca est prevìdiu in sa legislatzione comunitària chi permitit de modificare sa norma generale. Chentza un'interventu legislativu, su perìculu est chi sas dimandas presentadas dae su duamizainnobe a oje siant respintas o cambiadas. Finas a como de trintamiza pràticas belle chimbemiza sunt suta osservatzione. Sa chistione est istada ispricada a manera tècnica dae Peppe Cadau de Agea. Su perìculu est chi pro rientrare in sos paràmetros de sa pac si che sechent sos àrbores chin perìculu mannu pro s'ambiente e su paesàgiu. Pro protestare contra sa tancada de s'iscola de politzia penitentziària de Monastir e de sos istitutos de Iglesias e Macumele, Sa mancàntzia de agentes pro sas istruturas de Tempio e Aristanis e pro s'apertura de su càrcere de Uta, sos sindacaos de categoria Uilpa Penitentziàrios, FPCGL e Sinappe an manifestadu in Casteddu in dae innantis de su proveditoradu de s'amministratzione penitentziària. A sa protesta an picau parte finas sos polìticos regionales e natzionales e su comitadu de sos tzitadinos contra s'apertura de su centru de acoglièntzia pro sos emigrados de Monastir. Semus manifestande contra sa detzisione de tancare s'iscola de politzia penitentziària a de Monastir e sos istitutos de Iglesias e Macumele, at nau su segretàriu regionale de su Sinappe, Sandro Serra, ma finas pro lamentare sa carèntzia crònica de orgànicu. In Sardigna bi diant dèpere èssere mille novichentos bintibator agentes de politzia penitentziària, imbetzes semus firmos a mille batoschentos. Sa tancada de s'iscola, at nau Michele Cossa, coordinadore de sos riformadores, est una pèrdia grave meda, non petzi pro su corpus de politzia penitentziària ma pro totu sa Sardigna. De su matessi parre Romina Mura, deputada de su PD e sìndicu de Sàdali. Mi paret chentza capu ne coa tancare un'iscola chi imbetzes diat pòdere impreare pro sa formatzione interfortzas. Sos agentes nostros, difatis, iant a èssere custrintos a andare a Roma. Amus a traballare fintzas pro garantire s'istrutura noba de Uta su personale netzessàriu. Su cussizeri regionale de Centro Democràticu, Anna Maria Busia, faveddat de colonizatzione penitentziària. S'Istadu non podet detzìder de tancare e apèrrere istitutos penitentziàrios chentza intèndere su guvernu regionale, at nau. Tocat chi fintzas sa Regione detzidat, como bastat chin sas impositziones dae Roma. Sa Lupa Castelli pro more de sa 'e sete bìnchidas in fila pare abarrat prima in sa classìfica de su girone G de Serie D, a batos puntos de distàntzia dae s'Ostia Mare. In sa 'e ùndichi zorronadas, medas sunt istaos sos resultados ispantosos e bella sa partia intre Olbia e Nùgoro. Sa prima in classìfica at bintu chimbe a duos chin s'Aprilia. Ostia Mare at paregiau unu a unu chin su Selàrgius, sa Viterbese como est tertza in classìfica pustis de àere bintu oto a nudda chin Anzio Lavinio. Su San Cesàrio a sa 'e batos partias bintas in fila a pare at superau pro tres a nudda s'Isola Liri. Su Nùgoro artziat in classìfica pro more de sa bìnchida chin s'Olbia pro bator a tres, una partia chi at a èssere mentovada e non solu pro sa rete de su portieri Giacomo Nurra. Como sos nugoresos ana dechesete puntos e si cunfirmana sa prima iscuadra sarda. S'Arzachena at paregiau unu a unu chin su Palestrina, su Budoni at bintu bator a unu chin su Terracina. Paregiu intre sa partia Sora e Arestea, tancat chentza retes sa partia intre Fondi e Cynthia.